people share ma results a ana amene achita bwino people share mmene ana akhozera iyi mwana wanga ma b okhaokha congratulations mwana wanga ma a okhaokha congratulations mwana wanga ma a ndi ma b congratulations mwana wanga akhoza chochi akupita kwakuti congratulations but in the midst ya ana amene awa okhozawa okhoza bwinowa mulinso ana ambiri amene sanachite bwino Mulinso, tilinso ndi ana amene akulakwa mayeso and aliponso makolo ena amene ali frustrated, they have spent a lot of money pa ana awo, kuwalipilira sukulu zabwino, kuwapatsa zinthu zonse zofunikira, iwo nkumafila kuti they are doing their best koma the results are disappointing. How do you handle situations like this? Number one, Mwana ngati ma results sanayende bwino, ngati ma results sali bwino ali disappointing, kumbukirani chinthu chimodzi chonena kuti ndi nthawi yofunika understanding eti, kumumvetsa mwana uja and you are listening okay iyi si nthawi yoti inuyo mupange rush kulankhula mupange rush kukwiya kudusa iyi ndi nthawi yonena kuti it requires your understanding understanding yake ndiyotani understanding yake ndiyomvetsa kuti what's wrong ndi mwanayo and you can only understand that by having a conversation one on one conversation ambiri sititha ambiri zimativuta zimenezi koma kulongolola koma kulalata no this is the time for one on one heart to heart conversation ndi mwana uja ngati simungakwanitse seek help from outside somebody who can sit down and listen to mwana uja ndipo conversation yake iyende bwanji conversation yake Ask open ended questions, Muloleni mwana uja azilankhula alankhule how he or she feels about education, how she or feels about the school, how she or he, um, he feels about mayeso in general. Anali bwanji? Chinavuta ndi chani? Mutha kuyamba ndi ma statements anu ndi mawu ngati ndapanga notice kuti subject yakuti yakuti kukhala ngati ikukuvuta. Ndapanga notice kuti pali ma subject akuti akuti akuvutani kwambiri. Can you tell me why is it so? Kapena mumpatse yekha mpata alankhule mutha kumuuza kuti on the scale of 1 to 5 how do you rate yourself pa subject yakuti yakuti? How do you rate yourself pa subject yakuti yakuti? He or she will be quick to give themselves manambala. Hey, mwina azipasa ka 2, akazipasa ka 2 you will say, "Eh, 2. Okay? That's quite low. Why do you give yourself a 2 on that? Ndiye muumve iye uja mbali yake kuti kodi chikumamvuta ndi pati? that's number one mutamumvesera musana- inuyo musalankhule kwambiri kuti mukhale mu- and don't assume don't rush into conclusions listen first okay also have conversations with the teachers please masukulu ambiri ali ndi aphunzitsi abwino you can book an appointment ndi kukacheza akuuzenisoni mbali yawo ndi mmene amamuonera mwana uja okay all this will help you inuyo kukhala ndi picture yabwino ya ma learning difficulties kapena ma problems in, in learning amene mwana uja ali nawo um, pali ana ena zinthu zi- zimavuta ndipo ndikovuta kuti achite kuchokeratu pa, pa zero kukafika pa 9 ndiye tiyeneranso ana amenewawa tiwapange encourage without focusing kwambiri on manambala ma marks ma results awa focus on effort ya mwana uja okay ngati mwana amalimbikiradi amawerengadi amapangadi ma homework zinthu zija anapangadi review koma zamukanika congratulate mwana uja for effort yake yomwe amapanga okay do not ignore effort yomwe akuyikapo chifukwa cha ma results aja basi okay ana ena they put in the effort ndithu ma results aja amangokhala kuti zinthu ziyende kuti zimamvuta so please notice the effort ngati mwana amalimbikiradi amawerenga amachita ama- ama- amalemba ma- ma homework ake amakhala amapanga zonsezi don't forget to congratulate mwana uja kumulimbikitsa on the effort that he or she puts in um, it's easy kuwapanga kill confidence yawo

Learning skills can be developed. Uh, sikuti ana ena amangobadwa iwowo ndi nzeru zonse akuziwiratu yayi ngati ena eti alipo ana ambiri amene amakhonza chifukwa cholimbikira alipo ana ambiri amene amakhonza mayeso aja ndithu kumapanga improve depending on hard working um, effort yomwe iwo akuyikapo So mufotokozereni mwana uja kuti iwe usazipange rule out kuti ineyo ichichi sindingakwanise ineyo ichichi sindingazi- basi sindingakhoze no alipo ndithu anthu if they put the right amount of effort zinthu zijaso zimatani zimayenda lastly pali ana ena kuti they don't care iwo mind yawo ili pa zinthu zina inuyo olo mulankhule chotani samva seek outside help kuti anthu alankhule nawo akuthandizeni um, the message is zonsezi it's not for you it's not for you the parents kumukakamiza kuti alimbikire kuti ap- apezeko certificate kuti apiteko ku college it's not for you it's for him or herself ayenera amvese zimenezi That's why it is vital kumakhala ndi ma conversation. That's why it is vital kuwatenga ana aja akaone kuti without school moyo umalimba bwanji. Take them somewhere, see things and tell them kuti without school this is how hard life could be. Take them also to see anthu amene sukulu yawapititsa pena pake. because padakali pano titha kunena kuti ah kuli zinthu zambiri ma talents chanichani ma skills omwe anthu atha kukhala akupanga develop with all ma skills onsewo atakhalapo ukakhala ndi ka education ka background ka maphunziro abwino zimathandiza zinthu zija kukhala mmalo okay zimathandiza zinthu zija kukhala mmalo so ndikulimbikitseni makolo nonse amene ana mayeso awavuta kapena zikuwavuta musataye chikhulupiriro Be understanding, have a conversation, don't be judgemental, musapange judge, musapange kill, kill um, uh, their confidence. Let them know good you can develop learning skills bwino bwino. Let them focus on effort yao yomwe akuika. Ignore ma results yaja, ma, ma marks yaja. Effort yao ndiyo dani. Stay blessed. Zomwambia.